Malawi Today.
mtsogoleri wa dziko lino yemwenso ndi wapampando wa komiti yoona za ndale ndi chitetezo mu bungwe la sadc walimbikitsa mtendere ndi kukambirana potsatira ziwawa zomwe zachitika ku tanzania nduna zatsopano azilumbiritsa lero ndipo boma lakhazikitsa ntchito yogawa chakudya ku mawanja omwe akuvutika ndi njala takulandirani tiyambe ndi nkhani yokuti mtsogoleri wa dziko lino profesa arthur peter mutharika yemwenso ndi wapampando wa bungwe la sadc mu komiti yoona za ndale ndi chitetezo wati ndikufunika kuti pakhale mtendere ndi kukambirana potsatira ziwawa zomwe zachitika mdziko la tanzania M'mawu ake Professor Mutharika wati bungwe la SADC ndilokonzeka kuthandiza kuti dziko la Tanzania likhazikike mwamtendere. Mchikalata chomwe watulutsa President Mutharika wapempha kuti ziwawa zithe msanga ndipo kuti zipani zonse zikhazikike popititsa patsogolo ubwino ndi moyo wa wanthu a dziko la Tanzania. Dziko la Tanzania lagwa mu ziwawa potsatira chisankho chomwe chinachitika mdzikolo chomwe wapambana ndi President Samia Suluhu ndi mavoti ambiri. Anthu opitilira 100 akuti afa pa ziwawazi ndipo zinthu zambiri zaonongeka padakali pano bungwe la malawi energy regulatory authority mera lati zipolowe zomwe zikuchitika mdziko la tanzania potsatira chisankho chomwe chachitika mdzikomo zasokoneza ntchito yobweretsa mafuta a galimoto mdziko muno kudzera mu chikalata chomwe bungweli latulutsa chati Kudzera mu zokambirana za pakati pa mayiko awiriwa, dziko la Malawi alitsimikizira kuti pakhala ndondomeko zabwino zothandizira kuti dziko lino lidzilandira mafuta kudzera ku madoko a Dar es Salaam ndi Tanga. Tima tanker pafupifupi 120 adakali kumeneko ali ndi mafuta koma akulephera kuti awoloke. ab- abwere kuno ku malawi komanso kuli sitima imene ina- inanyamula mafuta okwanira pafupifupi 48 uh, million liters nayonso kumene koko sangathe kuipanga release kuti ibwere kuno ku malawi zimenezo ndiye kuti zipangitsa kuti kabweredwe ka mafuta kumeneko kachedwereko komano uh, dziko la tanzania lauzidwa kuti uh, la tsimikiza kwa dziko la malawi kuti ayesetsa kuchita chothekera kuti athandize kuti mafuta amenewo athe kunyamuka awoloke abwere kuno ku malawi ndi podikirira mafuta amenewo makampani amene amagwira ntchito ah, zoyitanitsa mafuta kuchokera kunja ah, kuti abwere mdziko muno makampani amenewowo ayitanitsa mafuta ena owonjezera kuchokera ku- amene atadzere ku madoko ena a beira ndi nakala komanso ku msasa ku zimbabwe kuti mafutawo atheko ndithu kuti kutako pamene tikudikirira mafuta ena ochulukawa ochokera amene akudzera ku dziko la tanzania
mtsogoleri wa dziko lino profesa arthur peter mutharika wasankha achimwemwe chipungu ngati nduna yoona za chitetezo cha dziko malingana ndi chikalata chochokera ku ofesi ya mlembi wamkulu wa ofesi ya president justin saidi izi zikutanthauza kuti achipungu awasuntha pa unduna omwe anawasankha poyamba president mutharika wasankhanso a gabriel chembezi Kukhala mkulu wa nthambi ya boma yolimbana ndi katangale ndi ziphuphu ya acb, Pulezidenti Mutharika akuyembekezeka kukakhala nawo pa mwambo olumbiritsa nduna zatsopanozi pamodzi ndi achiwiri awo lero. Malingana ndi chikalata chomwe chasayinidwa ndi mlembi wamkulu mu ofesi ya Pulezidenti ndi nduna a Justin Saidi, mwambowo ukachitikira ku bingu international convention center bicc mu mzinda wa lilongwe mmodzi mwa olimbikitsa ufulu wa amayi mayi emma kaliya wati ali ndi chiyembekezo choti mtsogoleri wa dziko lino profesa arthur peter mutharika achitapo kanthu posankha amayi okwanira maudindo ena a boma omwe atsala atamaliza ndondomeko yosankha nduna zake. A Kaliya anena izi pamene mtsogoleri wa dziko lino wasankha amayi asanu ndi m'modzi kuphatikizapo wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko kukhala maudindo a nduna za boma. Iwo apemphanso nyumba ya malamulo kuti iganizireko amayi m'maudindo a makomiti osiyanasiyana kuti akwaniritse lamulo loonetsetsa kuti amayi ndi abambo akugwira ntchito zofanana. Ife amayi amene tikupanga zokhuzana ndi azimayi kukhala m'maudindo ndife wokondwa kwambiri kuti uh, running mate amene panopo ndi a vice president ndi munthu wamayi chocho chinatikhalira bwino kwambiri kuti abwera amayi kukhala vice president kubwera kunduna zimene zasankhidwa ena anasankhidwa kale koma ena awonjezerekawo akukwanira anthu 6 Ah, tikuonabe kuti mwina akanaganizirapo ah, kuonjezera ndithu chifukwa chiwerengerochi chikukhala ngati chikuchepa kutengera ndi malamulo athu a gender equality act komanso kutengera ndi ndondomeko ija yakumwera kuno kwa africa imene timati SADC gender protocol Ah, imafunikira kuti mwina ah, akanakhala wonjezekerapo chifukwa timayankhula za theka ndi theka koma pakali pano eh, amene talandirawo ndi omwewo ah, tiyenera kugwira ntchito ndi amene atipasawo koma ndili ndi chikhulupiriro kuti kupita chitsogolo mwina paganiziridwe maudindo ena amene asiira mmalo osiyanasiyana kuti mwina ah, tingapatse amayi angapatse kuti nawonso asogolere monga mwachitsanzo ya malamulo kuli ah, panopo tili ndi a second deputy speaker ndikukhulupirira kuti makomiti a parliament atenga utsogoleri wa amayi kukhala chinthu chofunikira kwambiri pa nkhani yomweyi katswiri pa nkhani za ndale a george phiri wayamikira a mutharika chifukwa chochepetsa chiwerengero cha nduna za boma ponena kuti izi zithandiza kuunika bwino nkhani zachuma chopita ku maundunawa.
tikukhulupirira kuti mmene a president amalizira kusankha ndunazo ndiye kuti nduna zonse akangozilumbiritsa ndiye kuti zikagwira ntchito imene ingathandizire kupititsa patsogolo chitukuko cha dziko lino kolingana ndi undunawo zimenezo ndi zimene ndikuonapo kuti ndi zabwino ndipo zikhoza kuchitika chifukwa tsopano unduna uliwonse uli ndi nduna zake ndikhoza kufotokoza kuti achita bwino chifukwa maundunawa kale amachuluka kwambiri kufika ma 30 chakuti ndiye kufika 24 tachita bwino kwambiri komanso ndikukhulupirira kuti ah, maundunawa chuma chopita ku maunduna ah, chikhalako chosiyana ndi mmene zinalili mbuyomu monga kwa 24 ndiye kuti tichepesa nkhani ya bajeti kupita ku maunduna chimene chi- chili chinthu bwino ku zitukuko zina zimene zingakhale zothandiza kwambiri pokweza dziko lino chuma cha dziko lino komanso ah, zochitika mdziko muno wachiwiri woyamba kwa mtsogoleri wa dziko lino justice dr jane ansah walimbikitsa anthu kuti adzipita ku chipatala kukaunikidwa ngati ali ndi kansa kapena ayi iwo ati izi zimathandiza kuzindikira matendawa mwamsanga zimakweza mwayi wochira komanso kuchepetsa zovuta zomwe matendawa amabweretsa kwa wanthu, mawanja komanso dongosolo la zaumoyo. Yamikani Simtowe ali ndi lipoti.
ulendo wa ndawala wofuna kuzindikiritsa komanso kulimbikitsa amayi kuwunikidwa ngati ali ndi khansa ya m'mawere unayambira ku chipatala cha kamuzu central mu mzinda wa lilongwe malingana ndi unduna wa zaumoyo khansa ya m'mawere Ndi khansa yachinayi yomwe imapezeka kwambiri m'dziko muno komanso yachiwiri yomwe imapezeka kwambiri mwa amayi. Polankhula pa mwambowu, wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko la Malawi, Justice Dr Jane Ansah, analimbikitsa anthu kuti azifuna thandizo la chipatala msanga ponena kuti kuzindikira khansa msanga kumapereka mwayi woteteza kuti nthendayi isafale kwambiri m'thupi komanso wochira. Justice Ansah anavomereza kufunikira kwa zipangizo zapamwamba zounikira komanso kuthandizira omwe ali ndi khansa ndipo ati pakufunika kugwirana manja potukula ntchito za umoyo m'dziko muno. anthu adziwe kuti pawokha ayenera kudziyesa kudzigwiragwira kuti ah, aone ngati pali zizindikiro zina zilizonse za kansa kachiwiri nkonena kuti atha kupita ku chipatala kuti akachite screening akaoneke ngati ali ndi kansa ndiye chimene apempha ndichonena kuti padakali pano ah, Ma- mashini owunika ngati munthu ali ndi kansa ali muzipatala zikuluzikulu zokhazokha ndiye anthu amayenda maulendo ataliatali koma chimene akupempha nchakunena kuti mmadistrict monse mukhale uh, zipangizo zowunikira ngati anthu ali ndi kansa dr rachel ntaba ndi mmodzi wa amayi omwe anadwalapo khansa iwo akuti kupezeka ndi khansa simathero a moyo. ndi message yanga imakhala yachilimbikitso kuti isamakhale ngati kuti akakuwuzani kuti muli ndi kansa ndiye kuti basi za moyo zanu zonse zatha iyayi inde ndi matenda ngati matenda aliwonse anthu amafa matenda pali ena achichepere amene amadwala kansa yomweyo imene iweyo ukudwala koma kupezeka kuti mwina moyo wawo wachotsedwa mwamsanga izo tikhoza kungozivomera ndi mmene zimakhalira koma acceptance acceptance kuvomereza and then said yes now let's deal with it what do you want me to do as a patient inuyo madokotala achitani zanu ine mundiuze zochita mkulu wa bungwe la diaries of a young lady lomwe linakonza mwambowu a esther kawamba wati akufuna anthu azindikire kufunika kopita kuchipatala kukaunikidwa ngakhale asanadwale kotero ati apitiriza kufalitsa uthenga wa khansa kudzera mu njira zosiyanasiyana kuti pasapezeke otsala pa nkhaniyi. Bungweli lapereka katundu wosiyanasiyana kuphatikizapo zakudya ku chipatala cha khansa ku Kamuzu Central. Padakali pano, Justice Dr Jane Ansah athandiza bungweli ndi ndalama yokwana 2 miliyoni Malawi Kwacha. Anthu oposera 1,200 ndi omwe amapezeka ndi khansa pa chaka, pamene pafupifupi 1,000 ndi omwe amamwalira ndi khansa pa chaka m'dziko muno. Yamikani Simtowe, mbc Lilongwe. Akatswiri a zachipatala ati dziko la Malawi silingathe kupambana pa nkhondo yolimbana ndi chifuwa chachikulu cha TB ngati sipakhala ndondomeko zapadera zofuna kufikira abambo ambiri omwe ati amavutika kupeza thandizo la chipatala paokha ndipo amadikira kuti adwale kwambiri. Izi zinatuluka pa msonkhano woyamba mdziko muno omwe umafuna kufalitsa kafukufuku wa zaumoyo ku Lilongwe okhudzana ndi matenda osiyanasiyana kuphatikizapo chifuwa chachikulu cha TB. Miriam Kaliza ali ndi zambiri.
Kafukufuku akuonetsa kuti amuna asanu ndi mmodzi mwa anthu khumi aliwonse ndi omwe amapezeka ndi matenda a chifuwa chachikulu cha TB mdziko muno. Akatswiri a zachipatala akuti izi ndi zodandaulitsa ndipo malingana ndi mmodzi mwa akuluakulu a bungwe la African Institute for Development Policy, Afidep, a Dr. Eliya Zulu ati dziko lino likuyenera kukhala ndi ndondomeko zapaderadera zomwe zidzitha kufikira abambo, m'malo omwe iwo amakhala kudzera mu pulogalamu ya light bungwe la afidep pamodzi ndi abwenzi ake akuti akubweretsa ntchito zophunzitsa ndi kuyesa anthu za matenda a chifuwa chachikulu cha tb kumadera komanso kumalo komwe amapezeka abambo ambiri kuphatikizapo kumalo ogwira ntchito ngakhalenso kochezera pafupifupi 60% ya anthu onse amene ali ndi tb ndi abambo amuna ndiye kuti tb yo tithetse mwa azibambomu komanso kuti isamafike m'makomo mwa ana ndi azimayi tiyenekera kuti tipange zinthu mapologalamu oti azapeza azibambowa ndiye ndi zimene timakambirana kuno kuti kodi kuti titero titani zambiri zimene zimakambidwa apa ndi zonena kuti poyamba tizionetsetsa kuti azibambowo akupangidwa test akupangidwa test kuti adziwe kuti ndili ndi tb kapena ndilibe koma atapezeka kuti ali nayo tb yo alandire chithandizo mpaka namalize ndipo kuti azibambo sapita kuchipatala ambiri ndiye tapeza bwanji ndipo afunika kuti mapulogalamu azionetsetsa kuti kodi azibambowa amapezeka kuti kodi titha kumakapeza kumene akugwira ganyu kumene akugwira ntchito kaya kumabhala mwina kumene amamwera kuja asanayambe kumwako kaya kuti ndi kuma prison kumene kuti kuma mines kumene amagwira ntchito koma tionetsetse kuti tiziwapeza kumene aliliko komanso tionetsetse kuti mzipatalamu azibambo atabwera mwina olo ndi zifukwa zina ndi zina tiziwafunsako kuti aziyezetsa tb kuti anthu ambiri adziwe kuti ndili ndi tb alandire chithandizo pa nthawi yake kuti po powaonetsetsa kuti tikutsatira azibambowa kwambiri titha kuthetsa vuto limeneli kwa azibambowa kwa azimayi ndi kwa ana omwe mkulu wa nthambi ya national tb and leprosy elimination program ku unduna wa za umoyo a dr kuzani mbendera ati ngakhale izi zili chomwechi dziko la malawi likuyesetsa pofuna kukwaniritsa zolinga za ndondomeko zofuna kuthetsa matenda a chifuwa chachikulu cha tb pomafika mchaka cha 2030
tilibe ma program ofanana ndi a azimayi mbali ya amuna kaya ndi ku tb kwenikweniko beyond the mdus kuti tichotsere ma mdus kaya ndi ku tb ko palibe chimene mungandilozere ngati option b plus nkuona amuna amakhala ngati tawasiya uku akatswiri awiriwa akuvomerezana kuti ngati dziko lino litasintha njira zake zothandizira abambo ambiri kuti adzifunafuna thandizo la chipatala makamaka pa nkhani za matenda a chifuwa chachikulu cha tb zinthu zikhoza kusintha kwambiri ntchito ya light ndi ya zaka zisanu ndi chimodzi ndipo akupanga kafukufuku osiyanasiyana wa zaumoyo mothandizidwa ndi bungwe la uk aid pansi pa sukulu ya ukachenjede ya liverpool school of tropical medicine ndipo akuigwira m'mayiko monga malawi kenya nigeria uganda komanso m'boma la United Kingdom. Kuchokera kuno ku Lilongwe ndine Miriam Kaliza.
mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku mbc tiyeni tionenso mitu yake mtsogoleri wa dziko lino yemwenso ndi wapampando wa komiti yoona za ndale ndi chitetezo mu bungwe la sadc walimbikitsa mtendere ndi kukambirana potsatira ziwawa zomwe zachitika ku tanzania nduna zatsopano azilumbiritsa lero ndipo boma lakhazikitsa ntchito yogawa chakudya ku mawanja omwe akuvutika ndi njala tipitirize nkhani zathu ndi nkhani yokuti boma lakhazikitsa ntchito yogawa chakudya ku mawanja omwe akuvutika ndi njala Poyankhula pa mwambo okhazikitsa ntchitoyi m'boma la Machinga, nduna ya zaulimi ndi chitukuko cha madzi a Roza Fatch Mbilizi yati pomwe akupereka thandizo la chakudya la msanga, palinso ndondomeko zina zomwe cholinga chake ndi kuthana ndi vuto la kusowa kwa chakudya mdziko muno. Tili ndi lipoti la Jeffrey Chinawa.
Mwezi watha, mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika analengeza kuti maboma ena khumi ndi limodzi a m'dziko lino ndi malo angozi kamba ka njala yaikulu yomwe yagwa m'mabomawo. Kusowa kwa chakudya m'maderawa akuti kwadza chifukwa cha ngozi zogwa mwadzidzidzi komanso kusayenda bwino kwa ntchito za chuma m'dziko muno. Pofuna kuthana ndi vutoli, boma kudzera ku nthambi ya Dodma layambapo kupereka thandizo la chimanga kwa mawanja omwe akukumana ndi vutoli. Poyankhula pa mwambo okhazikisa ntchitoyi, nduna ya zamalimidwe, ulimi wa mthilira ndi chitukuko cha madzi, a Roza Fatch Mbilizi, ati kuyamba kwa ntchitoyi kukupherezera mawu a mtsogoleri wa dziko lino, Professor Arthur Peter Mutharika, Yemwe watsindika kuti m'dziko muno palibe munthu yemwe afe ndi njala. Izizi zingophera mphongo mawu amene ananena a president athu. Ananena nthawi ya kampeni. Ananenanso nthawi imene amalumbiritsidwa kukhala president. Anenanso dzulo ku parliament kunena kuti salola kuti aliyense afe ndi njala kapena m'Malawi. agone ndi njala kaona lerolo apresident tu angokhala mwezi umodzi okha koma pa mwezi umodzi apeza chimanga ngati chimenechi kukutha kupereka kwa anthu zoonadi kugawa chakudyaku muja ndanenera kuti kuli ngati kuzimisa moto woti wayaka kale komano tikuyenera kupeza njira ndipo njira zimenezi mu manifesto ya dpp zilimo tikuyenera kulimbikitsa kwambiri ulimi othirira tikuyeneranso kulimbikitsa ulimi olima mafamu akuluakulu kupatula poti anthu athu a m'midzi athenso kuzilimira okha chakudya. Limodzi mwa mabungwe omwe akugwira ntchito ndi boma mu gawoli ndi bungwe la World Food Programme. Mkulu wa bungweli m'dziko muno wati bungweli ndi lozipereka pogwirana manja ndi boma kuti anthu asavutike ndi njala. Pakadali pano, m'modzi mwa anthu omwe ayambapo kupindula mu ndondomekoyi a Davis Kwalaleya ati thandizoli lafika mu nthawi yake.
Ndingopempha kuti apitirize. Ineyo ndine komanso kuli anzanga kumbuyo ambiri amene nditilipo ofunitsitsa kuti tikanapeza chithandizo chimenechi zikanakhala zofunika kwambiri. Lipoti laposachedwapa la Malawi Vulnerability Assessment Committee, MVAC, likuonetsa kuti anthu pafupifupi 4 miliyoni m'dziko muno akusowa chakudya. Jeffrey Chinawa, mbc, Machinga. Maphunziro akuyembekezeka kupita patsogolo pa sukulu ya pulayimale ya Khoko m'boma la Chikwawa komwe bungwe la Stephanos Foundation lamanga nyumba zamakono za aphunzitsi komanso kukonza midadada ndi zimbudzi. secret segula walemba lipoti chisangalalo chachikulu pa sukulu ya primary ya khoko kwa mfumu yayikulu ngabu mboma la chikwawa pomwe bungwe la stephanos foundation mogwirizana ndi mabungwe ena akufuna kwabwino apereka nyumba za aphunzitsi kalasi komanso madesiki ku boma poyankhula mmodzi mwa akuluakulu mboma la chikwawa dr sandra mnaluso athokoza bungwe la stephanos kamba ka ntchito yomwe agwira pa sukulupo zomwe ati zithandiza kuchepetsa kujombajomba kwa ana asukulu komanso maphunziro mbomali apita patsogolo. Chimene chichi
tikuona kuti chitithandiza kwambiri maka kunkhani ya maphunziro chifukwa ana mbuyomu amabwera kuno komano mwankhawa kuti akuli mkalasi tikakhala pati chifukwa mipando munalibe imene inali momo sinali mipando yabwino komanso maklasiwo anali apansi kwambiri mene achita re- reha- ah, rehabilitate building imene ija malati ali pamwamba mpweya ukuyenda bwino bwino ventilation kwa chimene ndoti tikuyembeza kuti ana ambiri abwera ku, ku sukulu azichita attend maklasi ndipo tikukhulupirira kuti chifukwa choti attendance ichita improve komanso aphunzitsi azigwira ntchito molimbika performance ya sukulu inoyi tikhulupira kuti ichita bwino chaka chimene chikubwerachi ndipo mmawu ake mkulu wa bungweli a clifford kuyokwa apempha mafumu mderali kuti alimbikitse ana kuti azipita ku sukulu n'cholinga chakuti ntchitoyi ipindule. Bungwe la Stephanos Foundation, mwina ndingonena kuti mabungwe onse muno m'Malawi akamagwira zintchito zawo amakhala akuthandizira boma. Timadziwa kuti ndi ntchito ya boma kupereka maphunziro abwino kwa ana athu, koma pakuona kuti boma silingakwanitse china chilichonse, n'chifukwa chake ifeyo ngati a bungwe timabwera n'kuthandizira. Titamaliza kumanga sukulu imeneyi ndi nyumba za aphunzitsi, zimbudzi zimene takonza, tinachiona chofunikira kwambiri kuti tipereke kwa a boma. chifukwa timadziwa kuti ndi amene amakhalitsa ku dera lino. Yemwe anayimira anthu omwe apereka thandizoli a Webb Van Hassen apempha boma kuti liwonjezere aphunzitsi pa sukuluyi kuti maphunziro aziyenda bwino. Iwonso atinso ndiwokonzeka kupitilira kuthandiza zitukuko zosiyanasiyana pa sukuluyi. Poyankhapo pa nkhani ya vuto la aphunzitsi mkulu owona za maphunziro ndi masewero m'bomali Mayi Gertrude Jumbe ati ayika kale ndondomeko yowonjezera aphunzitsi. Ah, pa chiwerengero cha aphunzitsi ti- tawonjezera monga mmene mwamvera tawonjezera awiri posachedwa apa ndipo awiri ake ndi azimayi poyamba kunoko kunalibe azimayi tawonjezera koma sipokhapo akubweranso aphunzitsi aja timati ma auxiliary teachers aja ayamba mwezi wa mawa omwewo okwanira 4 ndiye tikuonabe kuti zikatero ndiye kuti akhala ngati 11 limodzi imene ikhala nambala yabwino kuti aphunzitsi 11 akuphunzitsa ana 513 pa sukulu ya khoko pali ophunzira 504 komanso aphunzitsi 7 pa sukuluyi amanga nyumba za aphunzitsi ziwiri akonzanso zimbudzi khumi midadada ya makalasi ndi kugula madesiki 130 pogwiritsa ntchito ndalama zokwanira 390 miliyoni kwacha secret segula mbc chikwawa bungwe la olemba ndi kusindikiza mabuku la malawi writers union mawu likukondwerera kuti papita zaka makumi atatu 30 chilikhazikitsire ngati gawo limodzi la chikondwererochi akonza chionetsero cha mabuku ku chichiri museum mu mzinda wa blantyre komwe bungweli linabadwira. Malinga ndi mtsogoleri wa bungwe la mawu a Shadreck Chikoti, bungweli lathandiza kwambiri kutukula olemba mdziko muno.
Cholinga chake ndi kusangalala kuti Malawi Writers Union yatha zaka 30 uh, ikugwira ntchito yolimbikitsa kulemba

kumene anthu aukadaulo alemba mapepala amene akudzapanga present kungokamba za mbiri ya malawi writers union komanso anthu olemba mdziko muno kuchokera kale pano ndi kuti tsogolo likha
ndipo munkhani za masewero timu ya silver strikers yafika mu ndime yotsiriza ya mpikisano wa fdh bank pomwe yagonjetsa timu ya civil service united ndi chigoli chimodzi kwa du m'masewero a mu ndime ya semifainolo pa bwalo la Bingu mu mzinda wa Lilongwe. Andrew Joseph anamwetsa chigolichi kutatsala mphindi ziwiri kuti masewerowa afike mu ndime ya mapenate. Zateremu ndiye kuti timu ya Silver idzakumana mu ndime yotsiriza ndi yemwe apambane pakati pa matimu a Mighty Wanderers ndi FCB Nyasa Big Bullets omwe asewere lero pa bwalo la Kamuzu m'masewero a mu ndime ya semifainolo. Ndi nkhani imeneyo tafika pamapeto pa nkhani za